titamaliza kumuyamika allah ngati mwini wa china chilichonse ndipo tisayiwale kumufunira zabwino mtumiki wathu muhammadun sallallahu alaihi wasallam pulezidenti wa asilamu ku banja lake masohaba ake ndi ena onse onse onse amene adavutikira dini ya chisilamu inu musanabadwe komanso musanabwere abale asilamu wolemekezeka diniyi ngakhale tingoyidodadoda kuli wanthu amene adavutikira utenga wanga wa lero lino ndi kuyipa kosankhana mitundu komanso kufunikira kolumikiza ubale Uthenga wanga wa lero lino umene ndautenga mwadaladala ndi kuipa kosankhana mitundu mu dziko lathu la Malawi ngakhale kuno ku Joni mchitidwe umenewo ukukulirabe anthu kumasankhana mtundu mpoti ine wa ku Blantyre nzanga wa ku Blantyre ine wa ku Dedza nzanga wa ku Dedza ine wa ku Lilongwe nzanga akhale wa ku Lilongwe Komanso ngakhale maliro amene kumasankhana, ngakhale matenda amene kumasankhana, kodi ngati iweyo m'bale wanga ukusankha mtundu kumachita iweyo ndi Msilamu, ndiye kuti Qur'an ukuivomereza?

Lerolino zomvetsa chisoni kumwalira munthu wa ku Dedza, madedza okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wa ku Salima, masalima okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wa ku Blantyre, ma Blantyre okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wa ku Dowa, madowa okhaokha chiunyinji, kumwalira munthu wa ku Kasungu, makasungu okhaokha chiunyinji. Kodi chimenechichi abale wanga ndi chisilamu? Abale wanga chimenechi ndi chisilamu? Aaa ine ndingosiya kulankhulaku ndibwerenso ndi audio ina chifukwa yawawa ndi mavuto. Uwutu ndi moto wa jahannam ngati mukusankha mtundu kuti wadwalayi ndi wa ku Dedza ndiye madedza okhaokha akaonane. wamwalilayi ndi wakudedza ndiye maliro mauthenga tiziudzana ma, madedza okhaokha kapena masalima okhaokha kapena mangochi yokheyokhe kapena mtaji yokheyokhe abale wanga amenewa ndi matenda zikuchitika zimenezo ku joni wanthu kumasankhana ambali imodzi Muona kuti maliro amwewo akachitika mbali ina kopanda wanthu, maliro wake amwewo, wanthu wakeso amwewo womwalirawo kuchitika mbali ina, viwanthu kungokhala nkati ngumbi. Wallahu limustaanu, Allah atitchinjirize. Umenewu abale wanga ndi umbuli pa dini, mmese Qur'ani yalankhula.

Dzikoli si lathu abale wanga, Msilamu ndi Msilamu ndi ubale. Pa nkhani ya matenda ngakhale maliro, pa dini yathu ya Chisilamu, Shariat-i-Islamiyya, palibe kusankhana mitundu. Palibe ndipo umenewo ndi umbuli komanso ndi ukape. Mukazawona wanthu akupanga mchitidwe nkati umenewowo kuno ku joni ka system kameneko ndikamene kakulira. Wanthu ali pa matenda wosadziwa dini yawo. Kuthekatu munthu utha kukhala msilamu zaka 19, 20, 30 koma malamulo a dini wosawadziwa. Umenewoso ndi ukape. Timupemphe Allah Subhaanahu Wataalaa nkati Asilamu tiyeni tikhale anthu tonse wogwira chingwe chimodzi wosatayana, Wa'atasimuu bihabulillahi jamii'an walaa tafarraqu, tiyeni tigwire chingwe chimodzi ndipo tisatayane. Mchitidwe wogawana mtundu ndi woipa pa Chisilamu, Msilamu ndi Msilamu ndi ubale, ndibwere ndi audio ina mu Muslimu. ikamakambidwa nkhani ya dini simayendera dini yokuti uyu ndi mmalawi kapena uyu mu india uyu ivory coast afghanistan saudi chiyani aa kungoti almuslim kali jasadi wahidu msilamu ali ngati thupi limodzi pamenepopo nkhani yatha Ichitu ndi Chisilamu abale wanga. Lero lino kuli umbuli waukulu, kukufunika wanthu mmaboding'imu, madarasa amenewanso ayike wolumikiza ubale komanso posasankhana mtundu. Kuli matenda umbuli waukulu, umbuli wosankhana mitundu ndi umene wakula dziko lonse lapansi. kaya kwathu ku malawi mchitidwe umenewu ulipo ngakhale kuno ku joni mchitidwe umenewu ulipo ndiye tingapange bwanji kuti matenda ngati amenewa matenda a umbuli umbuli wosankhana mitundu kuti uyu ndi wakubalaka ndiye mabalaka okhaokha kaya kuno ku joni wadwala adzionana mabalaka okhaokha kuti uyu ndi wakubulantaya ndiye mabulantaya okhaokha azionana kaya wadwala kaya wamwalira kumandako azipita mabulantaya okhaokha tingapange bwanji abale wanga pa chipembedzo chathu cha chisilamu ngati ife asilamu tingapange bwanji ili libwera ngati funso tingapange bwanji inuyo ndi amene mungandipase mayankho iweyo amene umasankha mtunduwe koma malamulo adini ukuwadziwa kuti msilamu m'bale wake ndi msilamu matenda opanda mankhwala wosankhana mitundu mpaka kumafika nthawi zinaso kasistimu kameneko kumalowereranso m'mizikiti kungofuna m'mizikitimo kuti mungokhala mwina anthu aboma limodzi kukhala ngati za dinizo ndi nkhani ya pakhomo za kumudzi kwathu yawatu abale wanga ndi matenda pakufunika panado kapena nchalamira ife wanthu abale wanga tili pa matenda koma tingapange bwanji pakuti matenda yawa akupitirirabe mumpenya kuno ku joni akudwala munthu wa ku ntcheu mantcheu okhaokha kumayenderana wamwalira munthu wa ku ntcheu mantcheu okhaokha kumaperekezana zakumanda wosauzana ife abale wanga ngati wanthu wolengedwa ndi mulungu komanso ngati asilamu malamulo a chipembedzo chathu cha chisilamu wosakhala malamulo a wanthu kapena a ndani ayi koma malamulo a Mbuye wathu Allah Subhaanahu Wata'ala ngati ife Asilamu abale wanga pakufunika ife Asilamu tigwire ntchito palimodzi tigwire ntchito abale wanga palimodzi ndipo tisatayane ikutere ya abale wanga ndi Qur'ani mu surati Ali Imurani

matenda osankhana mitundu woti wakumchinji azipanga zinthu za dini wakumchinji wokhawokha zoti wakulilongwe azipanga zinthu za dini wakulilongwe wokhawokha zoti wanthu wakudedza azipanga zinthu wakudedza wokhawokha zoti wanthu wakusalima kapena nkhotakota azipanga zinthu makaka okhaokha kapena masalima okhaokha zoti wanthu wakuntaja kumachinga kubalaka azipanga zinthu wakuntaja okhaokha abale wanga muchisilamu zimenezo mulibe ndipo abale wanga ndikufuna ndilankhule pano umene uwu ndi umbuli komanso pa tsiku la kiyama ngati sitisintha mbawula ni malo athu mmene ndi ma aya ambiri inu mungatsutse kadali ya allah ngati allah akulankhula kunena kuti wa inna ummahatukum ummatan wahida inu wanthu nonsenu inu ndinu uma umodzi ndinu wanthu amodzi ndiye apezeke wina chifukwa cha nzeru zake za mutu

msilamu ndi msilamu kaya wakudedza kaya wakusalima kaya wakubulantaya kaya wakulilongwe kaya wakuntachi kaya wakubalaka kaya wakunzuzu kaya wakunchinji kungokhala iweyo msilamu tilankhule pano umenewo wakwanira ubale ndiye ka system yake komasankhana mitunduka aka umenewu ndi ukape komanso ndi umbuli iweyo ngati uli msilamu imvetsese qur'ani pa nkhani ya ubale allah wati bwanji innamal muuminuna ikhwatu msilamu ndi msilamu ndi ubale my brothers koma muzaona vanthu lero lino akusankhana mitundu maka kuno ku joni ngakhale ku malawi akamwalira munthuyo nkaya mnkhotakota muzaona ankhotakota okhaokha chiunyinji kumeneko wamwalira munthu kaya ndi mphalombe muzaona aphalombe okhaokha chiunyinji abale wanga umenewu ndi umbuli Fasalu ahla dhikri in kuntum taalamuna, afunseni wodziwa ngati inu simukudziwa. Chifukwa umenewu ndi ukape. Matenda awa ndi amene avuta kuno ku Joni mpaka wanthu kumasankhana mitundu, komatu ndi kulakwa koni ngati tikusankhana mitundu mu dziko lapansi lino, iweyo dzikoli ndi lako. dzikoli ndi lako kukadakhala kuti anthu asankhane mitundu ndiye kuti mtumiki wathu muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku madina sakadamulandira sakadamulandira ku madina matenda yawa akutuluka abale wanga kuno ku joni Kuno si malo athu a ifeyo. Kuno si midzi yathu ku Joni. Kuno ndi ku ntchito, abale anga, ndipo ngati system imeneyi sitiisintha, chilango cha Allah Subhaanahu Watala chitifika. Chifukwa Mulunguyo waulumikiza ubale. ndiye inu mukupanga parateti osayika m'magulupu amenewaja ifeyo zikakhala za malirozi tidakwana munakwana chiyani tidakwana chiyani ife dziko ili si lathu ifeyo si wathu ifeyo ndi ziwumbe za mulungu Ndipo ifeyo kuchokera mu Qur'an kulankhula kwa Mulungu kukufunika ifeyo kukhala anthu ogwirizana pogwira chingwe chimodzi ngati Asilamu. Juzu imeneyi ndi juzu ya 26 surati Al Hujurat aya ya 10 kotsikira ku Madina. Page 718 sura 49 mulungu pamenepa wangokamba za ubale ubale ubale ubale ubale ubale umene wanthu inuyo lero lino mukuutaya adakuuzani ndani kuti muzisankhana mitundu kuno tu si ku Malawi ayi si ku Mangochi kuno si ku Salima kuno si ku Dedza kuno si ku Ntaja kuno si ku Balaka kuno si ku Nkhotakota si ku Mchinji si ku Dowa kuno si ku Mzuzu abale wanga kuno ndi ku Joni komanso mwachidule kuti zimveke bwino lino ndi dziko lapansi sadalenge bambo wanga wa ine dzikoli sadalenge mayi wanga wa ine dzikoli kapena agogo wanga wa ine dzikoli ngakhale mapurezidenti onse mukuwaona mu dziko lapansila amenewawatu ndi wana sadalenge dzikoli mwini wake wamkulu amene wa nkuti ndi mulungu amene adalenga china chilichonse chakumwamba ndi dziko lino lapansi Abale wanga wolemekezeka, tiyeni tilumikizane pa ubale wathu ngati ife Asilamu. Tiyeni tigwire chingwe chimodzi, tisatayane, tisaonane mitundu, tisasankhane. Wallahi, chimenechocho ndi chiwofyezo pamaso pa Mulungu, chifukwa ngati Qur'ani ikunena kuti inu anthu nonsenu ndinu uma umodzi kuntum khaira ummati ukhrijat linnas taamuruna bilmarufu wa tanhauna anil munkar inu ndi vanthu vabwino uma wopambana uma wabwino umene mukuwayitanira vanthu ku zinthu zabwino ndi kuwaletsa vanthu zinthu zoyipa mudzakhalabe wopambana kutha kwa moyo uno m'manda mukanjoya manda vanu akakhala owala mukakhalanso wopambana kudzuka kwa m'manda kupita kopitako kwa mulungu allah akakupasani janna chifukwa chakuti inuyo mwagwira chingwe chimodzi ngati uma umodzi ndili mu nkhani imeneyi ndisiye pompa koma ndibweranso ndi odiyo ina izizi ngati nkhondo siikutha dziko lapansi kusagwirizana kukumbana kudulirana malire wokwanira kwakuti woife kwakuti ife wakuti amene waba abale wanga ndi matenda mmese mtumiki walankhula kunena kuti almuslimu kali jasadi wahid msilamu yekhayo kuti uyu msilamu kaya india kaya pakistani I- ivory coast kaya malawi kaya mozambiki kaya zimbabwe kali jasadi wahid ndi uma umodzi ndi uma umodzi palibe sekupambana kuti yawa ndani yawa ndani ayi ife nkhati asilamu abale wanga tiyeni tigwirizane tigwire chingwe chimodzi nkhati asilamu kuti kopitako nkhati kuli kumtendere allah subhanahu wataala akatiunjike malo amodzi tikafika ku nkhani ya matenda amenewa yawa ndi matenda ofunika mashekhe kutiapase ntchito matenda osankhana mitundu ndi matenda oti ngakhale anthu osankhana mitunduwo kuwapasa mankhwala abufeni kumwa sangachire ngakhale mutatenga nchalamira kuwapatsa kuti inu musiye kusankhana mitundu kuno ku joni wanthuwo sangachire chifukwa ali pa matenda wallahu limustaanu allah atu atikhululukire pa matenda amenewa kuno palibe amene adabwera ndi nyumba ya mbuyake kujoni kuno palibe ndilankhule pano nthawi zina vanthu amalankhula hamuza amalankhula mwa mwano wo amatukwana vanthu kodi akati kutukwana tandiwuzani munthu wotukwanayo amalankhula mo